bịanụ bịanụ ndị Igbo bịanụ unu nwa ka m chọrọ ịgwa okwu taa ee Ngige bịa Soludo bịa Dave Umahi bịa ee nke afịa Ọjị Ụzọ Kanụ bịa ee Hope Ụzọdịmma Hopeful bịanụ unu afụgo otu unu si kwụrụ ọtọ wee ji aka unu too onwe unu ure unu nwa wụ ndị Igbo unu na ebe unu na-achọ onye ọbụla na-achọ ka akpa ya ju e were unu niile wụọ n'ala ihere adịghị unu n'anya ehe olu ndị Igbo ka elechara anya na Lagos kịta ị fụrụ ihe ndị otu ndị ofe mmanụ na-eme unu ị fụrụ plan ndị ofe mmanụ dobere na ala for unu nwa na ụmụnne unu na ụmụ ụmụ unu a na-agwa unu maranụ ihe maranụ ihe unu na-azọ onye ọbụla na-azọ politiks ka ọ bụrụ sọsọ nke ya ofu onye a na-eme politiks a sị na a gbakọọ agbakọọ nyụọ mamịrị ya agbọọ ezigbote ụfụfụ ofu mkpụrụ osisi agaghị eme a tree cannot form a forest legodu ihe unu na-eto onwe unu ure na-agagharị ee Soludo jere inauguration Tinubu a sị ya ya jee na popular stand jee nọdị ọ bụrụ ọ bụrụ ọ naghị abata there Ọjị Ụzọ Kanụ na-ebe akwa ka nwa nwa nwa pịara nwa nne ya na nwa nne ya jere afịa a pịara ya ihe ma ọ nwatakịrị dara ule na-ebe akwa ka obere nwa o were na ego ndị Abia steeti jee rụọ three factories na Lagos rụọ three kos na ọ rụrụ two na Ọta kụọrọnụ ya aka Ọjị Ụzọ Kanụ rụrụ five factories kụọrọnụ ya ezigbo aka ndị ala nwanne unu bụ maazị Nnamdi Kanu ọ gwara unu ya agwa jee jee savụọ ndị Fulani ka ị lọta with ifere ọ gwara unu ya agwa mana adịrọ m sure na isi unu kpakọrọ ọnụ Soludo bidogidere na-asị nwanne ya enwe nke a na-akpọ eh, Mbaka Mbaka bụgodu onye bidoro kọba bullshit rubbish Mbaka na-akọgheri nwanne gị bịara na chọọchị chọọchị ọ gụnwa nwe ihe ị na-eme biznes pure water ọ gụnwa nwe chọọchị chọọchị abụrọ your own and ihe niile ahụ unu na-ekpe dị a nọnsens ị ga na unu ga na-agwa membas unu eziokwu ọ bụrọ okwu mbaka ka m bịara ka m fesigodi ndị m bịara ndị m bịara bụ ndị politishans but ihe m ji kpatụ mbaka aka ọ mbaka bidoro o nyeghị gị ego ọ bịara na chọọchị ọ tụnyeghị gị ọfrịn ọ tụnye ọfrin e chee ma ọfrin ma ọ chukwu nwe ọfrin ọ ụnụwa na-erizi ọfrin onye bịa chọọchị gị ị like ekpere ekpere ekpere na na-awa ọkụ ekpere na na-awa ọkụ onye chọrọ ije obodo oyibo unu sị weta paspọtụ ka e kpere ekpere so onye chọrọ ije obodo oyibo weta paspọtụ ka e kpere ekpere o jezie embasi kee ihe a ga-agwa ya nwanne ị chọrọ ije obodo oyibo ị kwado akwado akwụkwọ gị ga-ezu ezu gị jee nọdụ ala mgbe akwụkwọ gị zuru gị bịa jizọs anarọ esendi mmadụ obodo oyibo god a na-esendi mmadụ obodo oyibo unu edisivuzina ndị mmadụ membas unu ọ bụghị nke mbaka ka m bịara mbaka ọ for another day ndị m bịara maka ha today bụ ọjị ụzọ kanụ ngige soludo dave umahi nke afia hope uzodimma mgbe niile ha na-azọ girigiri girigiri ka i foju akpa gị m egosi unu ebe Ọjị Ụzọ Kanụ na-ebe akwa ka nwa a pịara ụtalị na-ebe akwa onye ga-asọpọtụ gị Nnamdi Kanu your brother gwara gị ọ gwara gị ya openly jee savụ ndị Fulani ka ị bata ka ihere mee gị Soludo jee na-asọpọtụ Tinubu how far hope uzodimma ha e nyere obere pozishọn ha nyere pozishọn ahụ e nyere hope uzodimma ihe a na-enye mmadụ oke rurule ndị igbo wu prezidensi ọ bụghị vice nke o ji abụ senate prezidenti ọ bụ na unu ma ihe ọfụma unu ga-agbado ọkpa n'ala chọba nke rurule unu ọ bụ na e nyeghị unu unu akụsaa ọ wụ unu apụọ ọ wụ otu e si eme ihe otu a ka ndị Igbo si eme oke ruru gị aka ka a ga-enye gị ọ bụ na e nyeghị ya ị sị na ị gaghị ekwe onye nke a jee o jee na-achọ my friend ọjị ụzọ sị na Buhari wụ his eh, very good friend Hope Uzodimma sị Buhari wụ his very good friend ọ bịara ọ bịara Imo steeti e were isi agụ wee kwara ya ị kwachara ya buhari name n'igbo land wụ tabu ọ bụ na ụnụ amaghị ụnụ amara ya e nwere anybody isi dị mma onye igbo ga-ahụ nụ aha buhari mee ya welkom ọ onye isi na-adịrọ mma unu emee ya welkom a kwara ya isi agụ kwara isi agụ onye nke a sị na ọ my very good friend your very good friend how far kee ihe o mere unu ụzọ ọ rụrụ there is no federal government presence in Imo State I mean in, in Igbo land nothing even railway a na-arụ arụ a na-arụ ọ rụrụ highest gauge na side ha bịa be unu enweghị ihe ọ rụrụ ma afọzikwa na ọ rụrụ lower gauge o use the lower gauge wee rụọrọ unu anything so kee ebe a ga-ebido gwawa unu okwu a ga-ebido unu ruo na senate ihe unu na-adrive wụ contract ka e nye unu personal contract ka unu nwee ike inweta ego foju akpa unu ka unu jee humiliate ụmụnne unu na village i buru jeep bata a na-eze gị eze jeep ọ bụ ego one e nwere onye nwerọ jeep jeep dị cheap ọ wụ onye na-anaghị agba mbọ wụ onye aga egotenwu jeep so ọ wụ onye anaghị agba mbọ wụ onye aga arụtanwu ụlọ unu suppose inwe akọ na uche unu ezughị ezu Soludo gụchara akwụkwọ niile ọ gụrụ o nweghị ike ịsupportkwu nke wụ nwanne ya ọ pụta n'ihu dee leta dee 25 pages dee rubbish gịnị ka ị na-ede ị makwa ihe i degburu onwe gị ihe niile ahụ i dere how far ndị i dere ka ị support ka i jere inauguration a chụpụ gị ihere ana eme gị ị dị suppose ịpụta ebe ndị mmadụ na-ekwu okwu Soludo i jere inauguration a sị gị jee na popular stand ị makwa na ọ wụ the highest insult e nwere ike inye somebody like you because of ị ma ihe mere ndị mmadụ ji ana anabata unu because ha hụrụ that na unu unu alikeha onwe unu ụnụ kpọrọ ụmụnne ụnụ asị ibidogidere ha etinye nwanne gị nwoke Peter Obi ha bịa mara that ị ga-awụ betrayal sabo Nnamdi gwara unu na unu wụ efulefu nnekwute efulefu ọ ihe ụnụ bụ sabo ọ ihe ụnụ bụ mgbe ha bịara bịa hụ that na gwa m na gị na onye Yoruba na-eme ihe kịta ya bịa hụ that ị supportụha nwanne gị ọ ya nwa wụ onye ị ga-asupport ọ ma that o nye gị obere ego gị change your mind Soludo e nye gị position na gị dị happy o oh, e nyere gị Dave Umahi e nye ya ihe ọ na-azọ unu akwakọrọkwala je support Akpabio Akpabio rere state eresiga ndị PDP Wike nke a na-eme ọnụ ka ihe a e, e, e, ka egwu ọ na-ede agụ rapụ onye ahụ o rere state eresi ya Tinubu kee onye unu na-asupport gwagodi m onye unu na-asupport ga-alike unu ga-asupport unu ihe m ji chọrọ igwa unu okwu a wụ ka unu bido n'oge wee mara ihe unu na-eme e kwuo a sị na a na-akparị unu enwekwa onye na-akparị unu ihe a na-agwa unu wụ eziokwu tetanụ n'ụra ọ bụrụ na unu na-arahabu ụra binienụ ihe a abụzighị oge eji egwu egwu oge eji akọ nonsense agafeena ihe a wụ oge eji achịkọta ọnụ ndị ugwu na ndị ofe mmanụ duru isi na enwe onye igbo ọbụla ga-achịnata obodo ahụ ọ dị unu mma ọ dị unu mma ma ị nụ anụ ma ị hụ n'anya ọ dị mma until unu nwa nwụọ na enwe onye igbo ga-achị obodo ahụ obi akaa unu unu enwee ike na-asupport ndị ọzọ check ya ma ọ bụrụ gị ebe a m nọ obi agbawaana m obi gbawara m pieces na m Soludo werele pen ọ mara ihe ọ ga-ede ihe o dere wụ against his brother ị pụta gị na-ekwu ndị anambra achọrọ ka ndị anambra onye ewu onye anambra ewu ị wụ ewu ewu ka ị bụ ezigbote ewu ka ị bụ

reports that Soludo, governor of Anambra State, was disgraced today as he was declined entrance into the VIP section of the inauguration venue. lee Soludo ebe a chụpụrụ ya na inauguration ngwa leenụ ngwa leenụ Orji Uzor leenụ Orji Uzor onye na-arụ five factories eh, ọ na-arụrụ ndị yoruba factories zuo ego ndị abia steeti wee rụọra ndị yoruba factories kee ndị were n'ọrụ na, na, na lagos ọ rọ ndị yoruba kee ndị were n'ọrụ na Ota onye ihuru ihu ọ rọ ndị Ota onye nzuzu onye ihuru ihu ka ị bụ i werela ala ga enye ndị fulani ha eme occupy na-egbusi ụmụnne gị ya adị gị mma ihe ị bịara na-asupport buhari na-egbusi ụmụnne gị how far leenụ ya leenụ ya ebe ọ na-ebe akwa achọọ m ikwu oke okwu just watchịanụ ebe anụ ọhịa na-ebe akwa na-ebe ka ewu

No treason, they put me in prison. They took over all my businesses I want to kill me. But I survived it. I'm in the Senate with you people. It's not the end to what we have done. It's not the end to United Nigeria. It's not the end to Brothers Keeper. Ewu ka iwu ewu ọjị ụzọ ka na iwu ka ewu m fụ gị face to face m ma m ma-agwa gị ya na ị wụ ewu and i bere akwa ka ewu onye ọbụla na-awatch gị you cried like a goat and you a goat ihere unu emegbuona ndị mmadụ ma ndị yoruba na-abụ unu ọnụ ndị hausa na-abụ unu ọnụ onye ọbụla despiseziri unu everybody maka na unu unu rere ere na-esi usi unu repịara erepịa makwa na ihere na-eme m a whole Soludo ama ihe ọ ga-ede ọ wụ iwere pen dee against his brother Peter Obi na ọ bụghị turn unu igbo keezi mgbe turn gị ga-abata gị nwa wụ Soludo how old are you Solu eh, Tinubu chịchaa na ya ewere ga nye onye ugwu ndị ugwu abịa kụpịa Tinubu ga-achị na eight years nụnụ gbakọnụ your age nụ ị gbakọchaa gị check ndị ugwu ga-achịkwa another eight years because they will still rig anaghị atụ election na Nigeria whether I like it or not keezi mgbe wụ your turn dowegodi 20 years from now 20 years chịkọọ ya ọnụ tụkwasị n'elu ihe ị nọ na kee ihe ị ga-anọ ihere emegbu unu leere m Orji Uzor ebe ọ na-ebe akwa with Soludo ebe a- ebe a chụ- chụbara ya n'ime ọhịa ndị ndị ewu shut up si na ebe a zuzupụ n'ụzọ ndị ala